Em, ihe anyị chọrọ ikwu maka ya tata nke ndị bekee na-akpọ gender based violence ihe kpatakwanụ em, o ji wee dị ka ọ ihe mkpuchi ka ọ ndị ndị ọ na-emetụta fa eje ekwupụta okwu bụkwanụ maka ote em, omenala and em, ote iwu iwu anị gasị si wee hazigasịa ya ị ma na Um, ife m chọkọ ka a ma bụ that e kwue like you rightly said e kwue maka gender based violence mkpagbu ọ bụrọkwanụ sọ m na ụmụ nwaanyị ka ọ dị ọ dị na ụmụ nwaanyị ọ dịkwa na ụmụ nwoke Okay. ọ dịkwa na ụmụazị especially ọ- a- tụmadụ ụmụazị ụmụ nwaanyị ka na-amalite so and ọ dị na ọtụtụ ọtụtụ ndị like that and then because na ọ dịkwanụ ome ndị mmadụ that um, mkpagbu na-eme ọ na ihe ndị bekee na-akpọ ọ na-infringe on their human rights ọ bụrụ ụdịlị agwa a na-akpakọ a- a- akpaso fa ụdịlị omume e mekwaso fa abụrọ ụdịlị omume e supposed onye fụ ibe ya n'anya supposed i- imekwaso onye ya na ya nọ sorry my voice enwe m enwetụ m obele arụ ọkụ so onu m wee ka ọ Ndo. dị daalụ nwanne m so now ọ na-adị ndị ọ na-emetụta fa eje ekwube okwu maka ya because most times e- e nwegasị ihe ndị a na-afụ as just like nsọ nwanyị ote ndị mmadụ si afụ ya as nsọ some people nọ na-apụtazi afụ ya as ife anaghị ekwupụta ekwupụta so nwanyị or nwoke or onye ọbụla gender based violence metụta most cases eje ekwupụta ya maka ife ifele some people nwekwa ike fa ama ekwupụta ya maka maka ngụpụ ehe because e kwupụta ya e nwe ike ndị mmadụ abịazia gụpụta fa ndị ndị mmadụ a ịgụpụta ịgụpụ fa nwekwanụ ike ịbụ family fa o nwere ike ịbụ di fa or nwunye fa or ebe a na-alụ ọlụ ị mago e jili ya enye fa ntụpọ and o nwedị ike sef over time ozinu ị magonu like like ọ na-adị ka a bịa n'ala Igbo ihe ndị mmadụ na-akpọ osu and a na-apass ya from generation to generation of which na ọ bụrọkwanụ otu o supposed ịdị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nọgasị be di na es- na-experience this gender based violence n'iche n'iche ọtụtụ ụmụazị ndị na-agakwanụ school na-experience this gender based violence ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nọkwanụ be di bụkwanụ na di fa na-eji iwu wele dinaa fa so ọ dị n'iche n'iche but because of this um, societal expectation cultural this thing ndị ọ na-emetụta aja ekwupụta ya just like i said ụmụ nwoke na onwe fa fa na ọ ọ nwekwa ụmụ nwaanyị na-akpaso ụmụ nwoke ụdịlị omume anwa but kama karịa dị n'ụmụ nwaanyị tụmadụ ị bịa tinye ya na menstruation because ị ma nwaanyị nọ na nsọ ya dị very vulnerable nwaanyị nọ na nsọ ya over time a gwa gị ya na ị nọdụ na nsọ gị na-ekpuchi onwe gị na-eme ihe na na-eme so ọ bịazịa mee ụmụ nwaanyị enwerọ ọnụ okwu ekwugodo ekwu enwe ike abịagodu ịmago mmadụ bịa ịkọlụ gị na ihe eme m na ihe na-emerụ m ị suppose godo ige ntị malụ otu ị ga-esi wee nye ya enyemaka but abịa ọ- ọ bịa ị na-evictimize godo the person so ihe a niile kpatalụ na ndị na ndị gender based violence na-emetụta eji enwe ọnụ okwu kwupụta ya so they end up living with it
ime na ha wee jee okwute iko a na-ejikarị a na-ejikarị mgbachi nkịtị na ihere ekpuchi gender based violence ị ghọtala
Ee, aghọtago m. Gịnị gịnị kpatara ya? Ọ gịnị na-eme ihe ewuchi a na-ejikarị mgbachi nkịtị na ihere na-ekpuchi ya? Ee, ịma ka m si wee kwuo, a ga-eji i- mgbachi nkịtị na ihere were ekpuchi ya so that ndị mmadụ ama agụpụ fa so that ọ ma bịa bụrụ ihe ndị bekee na-akpọ stigma ntụpọ and if care in most cases ọ bụ na ahandlerọ ya ọfụma onye bịa kwupụta ekwupụta ọ bụ na onye ahụ ewetarọ justice ịghọta ọ bụ na onye a were justice bịa bịa vindicate onye nwa o nwee ike ịbụzi ihe ngụpụ ihe ngụpụ ndị family or ihe ngụpụ n'ebe onye nwa na-alụ ọlụ and if care is not taken. onye nwa chọzi ime ihe na nwa a sị okay jekwanụ jụọ ese na ndị be ndị a ọkwa otu nwa ka esi wee mee eje ejekwa ebe ahụ eje aja anụkwa fa ịmago all this um, akụkọ gasị akụkọ ntụpọ adị associated with them so ọkwa ihe mere a most times ndị ihe a metụta aja ekwupụta ya Hmm. maka stigmatization ee maka But- stigmatization ahụhụ ha justice ọ ga na- ọ ga- ọ ga-awụ ihe ga-anọ nga ahụ forever forever a ga na-eji ya na-akọ ha ọnụ jili eziokwu jili ya na-akọ ha ọnụ a mesịdịalị sef mụọ ụmụ a chọọ ịkọ maka family ndị anwa ejili ya na-ama atụ ejili ya na-akọ ọnụ so ihe ndị a ka ndị mmadụ ga-abịa in fact e nwedị ọtụtụ ndị family a bụ o mee ọ ndị ndị family ga-asịdị ya kpuchikwa ọnụ ekwekwana ka ntị ọzọ nụ ya ekwe ka ndị mmadụ nụ ehe meanwhile o supposed ịbụ ị- ị- ịdị like that ọnọdụ ka nwaanyị nwaanyị e ji force nke ndị bekee na-akpọ rape dina ije ị nalụ eje gwa the first thing ndị mmadụ ga-asị ah taa kpuchikwa ọnụ or e nwee ike abịa jụba gị nwa na onwe gị ka otu i si wee yiri akwa ebee ka ị na-eje ama nekwa n'anya onye mejọ gị ma otu onye a ga-esi wee mejọ gị mba mba mba mhm but a ga-abịa na-asị gị nwa gị kpuchie ọnụ so that ọ ma abụlụ ihe ihele for the family Em, Chioma nwanne m biko kedu ka anyị ga-eji na em- e- enyere ndị wụ shị ndị wụ ihe ndị oyibo na-akpọ survivors ndị wụ shị e mere ha ihe experience kedu ka anyị si na-enyere ha ka a ga-eji ha na-enwe na-enwe ike na-ekwu ụka wụ shị ha agaghị na-agbachi nkịtị agaghị na- agaghị na-ekwu ụka onye ihe mere ya pụta pụta with boldness kwuo ụka ka otu a ga-esi wee nyere ha aka bụ na a ga-akaba ahụ nwee ihe ndị bekee na-akpọ support structures
support structures yes s- support structures a ga-akaba ahụ nwee this oh sorry ị na-anụ ihe m na-ekwu ana m ana m anụ ehe a ga-akabarị nwee support structures a ma state level o, ma community ma community level and already ị bịa nee anya ị fụ that already that ihe na ndị ihe ndị bekee na-akpọ social media na-enyekwu aka na amplifying voices ndị mmadụ Ọt- Oh, yeah. ọtụtụ ndị NGO bụ that they stand as that support structure ọtụtụ ndị NGO, NGOs stand as that support structure ọtụtụ ndị mmadụ etake go ya up as e nwe ndị nwegasị em ndị create godu safe space for ndị survivor to come and share their stories o nwekwa ndị take go ya sef as their personal ministry ọ ihe ha chọọ iji wee nye back to humanity maybe because oge fa na-amalite na fa experience go ya so fa ma what it feels like to go through that path so ọtụtụ a ga-akaba ahụ na-enwe
ọ dị ka that network support karịa ma structure for at state level or at community level and all that because ọ bụ ma omume ọ na-eme everyday everyday but because na some people amaghọ maka ya eh, ọ ọ bụ amaghọ the- the level of um, gịnị ka m ma-akpọ ya the level of effect that level of damage ọ na-eme mmadụ na ọ na-arob ndị eme of their self esteem so a na-akụzi maka ya a na-akụzi maka ya ọ ga-enyekwanụ ndị mmadụ aka na-aghọta ihe bụ gender based violence amalụ kwa onye onye na-agabiga ya amalụ otu ọ ga-esi wee wee chọọ enyemaka imeela ọ dịka network taa o mere otu o siri ihe unu na-ege bụ re- women radio 91.7 fm gị chọrọ isoro anyị n'akụkọ wee

ka m kpọ ha ke nọmba unu ga-eji na onye chọrọ izi ozi na WhatsApp ị ga-ezi ya na 070 317 56537 maọbụ 081 55 917 197 anyị nọ nga anyị ga na-eche ka unu kpọọ unu zikwanụ ozi anyị ga-agụ ya ọ wụ ndị Youth Empowerment Foundation wetere wetere program wee na na Yef Watch nke Mango Partners and Youth Empowerment Foundation emere daalụ Chioma
daalụ nne
asị m ee ka m jụọ kee otu mmadụ ga-esi na-ama sị onye ya ahụ chịga ọ na- ọ na- ọ na-eme ihe ike ọ wụ ọ wụghị ezigbo mmadụ ọ na-eme ihe ike kee ihe ọ ga-ahụ kee ihe wụ signs ọ ga-ahụ ọ ga-eji na-ama sị onye mege ihe ike onye ọ wụghị ezigbo mmadụ okay em signs onye ahụ ga-ahụ na ya na mmadụ nọdụ bụ the first one bụ na ọ ga-afụ na onye awa ya na ya nọ maybe na ọ dịrọ free that freedom adịrọ there that's number one onye awa ee ọ gbasarọ arụ ị ma o nwee etu gị na mmadụ ga-esi wee nọdụ ị dị free ị gbasa ahụ ị na-agwa ya ị na-agwa ya ihe ị chọgasị ime ọ bịa na-atụnyekwali gị okwu ị fụ na onye nwa dị interested in you mm? Yeah. dị interested in ihe ị chọrọ ime ma na-enye gị the support so onye mmadụ na mmadụ na-emekọ or mmadụ na mmadụ nọdụ ị fụ onye ọbụla ọ bụ ị na-agwa ya ihe ihe dị gị mkpa or ihe dị gị n'obi ị fụ na the person eji show interest na ya that is number one red flag another thing bụkwa gị na mmadụ na-emekọ or gị na mmadụ na-anọdụ ọ bụ na the person bụ onye na-achọ ka ọ bụrụ nke nya nwa kwu ka ị ga na-eme that control or ihe ndị bekee na-akpọ dominance dị very high so i kwushia n'elu kwushia n'anị ọ nke o kwu ka ị ya-eme ọ ji enye gị room for expression ikwu okay nekwa otu mụnwa si wee chee as mmadụ nke ị bụ as onye nwekwanụ uche nke ya ị ghọta that is another red flag another thing bụkwa another red flag bụkwa na gị na mmadụ na mmadụ nọdụ ị fụ that um, na onye awa o ji- o nwere ihe ọ- o ji gị kpọlụ that respect ịma eweta e si wee bụ atụmatụ um, nwoke na mmekọ nwoke na nwaanyị gị na nwoke na nwaanyị na-emekọ ị mago that respect e nwere something so abụ the person chọọ ime ya ọ ga-ebugodu ụzọ chee echiche ihe a m chọọ ime hei ka otu ọ ga-esi wee metụta onye a o nwere ike that person ma m- ọ ma mesịa ya but ị afụ na that respect that i- ndị bekee na-akpọ ya ị-accord mmadụ that human respect because ọ bụkeneli nwatakịrị ka gị na ya na-abụ na-emekọ nwatakịrị no matter how small ọ dị chọkwanụ that human respect ị bịa kpasị ya agwa na-ewepụ that respect ọ ga-efeel that that respect adịrị ya ị fụ o bido react ba ị ghọta ama m na ị na-aghọta ihe m na-ekwu Yes. ehe another thing bụkwanụ mmadụ na mmadụ nọdụ ị fụ na ụjọ any small thing i cheta maka the person ụjọ amapụ gị ọ bụla onye like i said i'm connecting it to that first one m kwu maka freedom that fear ọ bụla ị- alụ unu suppose ịtụ i chetakwa ya obi ga-eme fim that is another red flag in fact red flag dị n'iche n'iche ọ dị n'iche n'iche so ma nwoke o ma nwaanyị o n- ya- ya na ndị mmadụ na-emekọlị e suppose ịdị na-enegasị anya for all this anybody ọ abụ gị na ya na-emekọ ọ na-atry ịshut gị up i kwue ọ sị gị what do you know ka mbọsị a mụ gị ka ihe ị ma ị fụkwa na nkawa bụ ezigbo Nsogbu- that person- Damashi nsogbu dị. ezigbote nsogbu because e nweredata ihe ị mekata n'ụwa ka ọ fụ ezigbo ihe n'ihe ị ga-eme or na your idea or what have you so ọ dị n'iche n'iche nwanne m
achọrọ m ikwu sị gị na mmadụ eh. na-achị gị na mmadụ mm. na-achị ị suppose imepe anya amata mm. n'oge sị onye onye awụhụ ezigbo mmadụ onye na-eme ihe ike mm. you have to be

ga na-ekreti safe space ma gị share my experience ọ wụ shị ị ga-achị ya ihe ọhụhụ ka nwaanyị ee ihe owu ka ọwụ nsọ ọhụhụ ka nwoke mba you have to include them
yes ị ghọtala and Mm. i- ihe eche m tu wụ shị i nwe ike nyere eh, ndị mmadụ aka ịma shị onye ha ha nọ ọ wụ ezigbo mmadụ because it's Mm. paramount ọ dịcha very very important

ekwe ezigbo mmadụ mm. anaghị na-eme ihe ike mm. achị eh, eh, ka ewu kee ihe wụ shị a ga-eme ndị na-ege anyị na ndị mmadụ ege anyị kee ihe wụ shị eh. e nwe ike ji na-enyere ndị wụ shị ị survive gender based violence nyere ha aka that is the support okay, okay. the support i, i, i nwe ike inye our listeners ị wụ ị wụ shị e mee ha gender based violence e mere ha experience and ha survive ọla ha they have they came they saw they conquered They conquered. ee ihe e nwe ike otu esi wee nwee ike inyelụ fa aka bụkwanụ mmadụ ncha niile ga na-ekwu maka ya ga na advocate for um, changes programmatic changes another thing like otu e si wee kwu a ga-akaba ahụ na-akụzi maka gender based violence a bịa e nwe ike anya ya na mgba- mgbakọ ụmụ nwanyị for instance ma ụmụ nwanyị dị ime fa na-eje antenatal ọ bụrụ sọ ife afọ ime ka a ga na-akụzilụ fa e tinyekwa a chọgasị programs ebe a ga-etinye this gender based um, violence na ya so that a ga na-akụzilụ fa ma ụmụ nwoke a bịa n'anya ka endịla mgbakọ fa na-aga na-enwe ọ bụgodu ma na churches or na mosque because nobody is left out in this Yes. advocacy yes Yes. so a ga-achọta etu wee mainstream mee ya even ma na school sef maka ụmụ ụmụntakịrị because a lot of bullying sef is going on now cyber bullying fancha fancha so Hmm. ụmụazị ụmụntakịrị a ga-achọta ya e si wee tinyelụ fa ya na curriculum wee bido kịta ghọtaba maka ihe bụ gender based violence then uh, like ụmụ nwaanyị m kwu all this reproductive health program um, sexual reproductive health programs a chọọ otu e ga-esi wee tinyegasị maka ya another thing bụkwanụ na ndị ekreti safe space a ndị ndị bụ I came I saw and conquered ka fa bịa share their stories and they can they create that safe space they can cr- they can even share the stories as anonymous ndị mmadụ ama ama onye share ya ịma o wee ndele ndele nkasi obi ịma that na ọ- na ihe a na-eme gị gị na ọ bụrọkwanụ sịsọ gị ka ọ mego but then ịma mụta onye ọ mee ka otu o si wee ga ka otu o si wee gaa ije ka otu o si wee pụta how is the person recovering so ndị mmadụ ọ- ndị mmadụ share their stories and these are all the things that nwee ike imekwa another thing bụkwa ka mmadụ ncha niile join na the movement ịma that ndị bekee sị um, um, little drops of water makes a mighty ocean ndị ọ bụ na nke fa bụ ndị okwu ọnụ fa biko fa tinye ọnụ kube maka ya ndị ọ bụ na nke fa bụ icreate structures fa biko fa create structures ndị ọ bụkwana na nke fa bụ icreate that safe space fa biko all joint effort or in fact na asụsụ bekee a na-akpọ ya multisectorial ọ bụrọ sọ one approach ka oge- ka e ga-euse wee mee ndị ụka ndị muslim ndị ọ- n- ndị muslim fa biko fa tinye ọnụ na ya nyelu ndị mmadụ aka wee bu- ka e wee break keneli this cycle because ihe a na-akpuchi ya akpuchi ga-eme njọ anwa na-acontinue na-aga na-aga na-aga na-aga Ọkwa ya ka m wee kwuo. achọrọ m ikwu ihe i kwuru sị em, ndị ọ wụ shi e mere ha ihe experience first hand ha na-apụta na- Oh. na-akọ na-akọ akụkọ ha because ha Oh. na- ha na-apụta na-akọ ya you don't know who you are going to inspire Eh, you Yeah. can eme- you can eme the next um, the next victim so o- onye wụ shi is passing through that situation at the moment and na na Yeah. ọ ọ ga na-again strength ọ ga na-again courage Yes, ikwu ụka eziokwu.
ọ ga-ama shi I'm not the first person to experience it somebody somebody has experienced it and onye onye ha ọnwụ hụ ọ pụtara ihe wụ example onye pụtara anyị kwuo ụka ọ ga na-enye ha strength so ọ wụhụ ọ suppose gender based violence ọ wụhụ ihe mmadụ ga na-ekpuchi na-eme ihere ịpụta kwuo maka ya ị ga na-enyere onye ọzọ aka ị ga na-enye onye onye onye ọzọ aka ya

Okay, thank you nwanne m daalụ for ezigbo ajụjụ ka ịjụ ihe a ịma before mmadụ apụta ee, ihe ihe m ga-ekwu bụ na before mmadụ apụta onye anwa ga-ebugodoro ụzọ make up his mind or her mind na mụ na-apụta and achọrọ m ikwu okwu ma malụkwa na na ọ ma bụ na ọ ma-adị easy ọ ma-adị mfe na ndị mmadụ ọ bụrụ maka ọnụ a ga-akọ ya ọnụ ọ bụrụ maka okwu e ga-ekwu okwu ọ bụrụ na social media language dragging ọ bụrụ dragging a ga-adrag ya adọọ ya n'elu adọọ ya n'ala so the person ga-ebugodo ụzọ decide ya n'o- n'ime mkpụrụ obi ya that enough is enough ana m apụ ka ife ga-eme ya mee that is the first like you said self awareness that is the first step because ọ bụ na that person e decide be ọ- obi esiri ya ike ọ ma apụtanwukwa So Ime that is na the first- chioma before we maka- go back. maka oge oge a na-agala em, onye hụ onye- onye- onye- nwaanyị mere ihe nwaanyị pụta bakwa okwu ha na-achị ya you don't have to mind the backlash ka ndị oyibo don't mind the backlash just summon courage and say your truth because ọkwa ihe ga-azọ gị mm. unu emeela ezigbo ndị na-ege anyị taa na chibuike kpọrọ anyị na ndị ka ọzọ na-agbalịga ịkpọ anyị I was seeing a lot of calls but oge agago ị chọrọ ịkpọ you call the studio line next week unu emeela unu gere anyị taa anyị ga-etigo aka

but better still use the hashtag menstrual health matters drop a message na social media handles anyị unu emeela aha m bụ faith atụanyeme chinwendu and um, chioma kee ihe ị ga-agwa gị kee ihe ị ga-agwa anyị before anyị lama ihe m ga-agwakwa ihe m ga-agwa before anyị naba bụ mmadụ ncha niile tinye ọnụ n'okwu a